Pokambatu kuchoka ku kampu ya mcp amanena kuti ameneyutu McBride nkhalamba ndi amenetu agwetse Chakwera makamaka pa chisankho cha ku convention yawo mwina ya 2030 ndekuti Chakwera adzapikisana ndi ameneyo ndipo Chakwera akhoza kudzaluza anthu aku mcp ko angankonde iyeyo Nkhalamba ameneyuyu nawo samakhala mdziko muno Ali kunja komano akuyankhula zonena kuti yayi ndufuna ndikuuzeni a Malawi e ifeyo ndi zoti notu ngati sitikutukuka nchifukwa cha andalewa e ofunika tiyambe kumayang'anana kuti no ndife osasiyana pakati pa ndale e kaya kumbali ya chani ya mitundu tizikonda zambirimbiri zomwe ayankhula zabwino mfundo zidzazi koma mukudziwa chani Kodi iwowa akuyankhula zimenezi kuti aoneke abwino adzakondedwe? Kuti mwina make adzavoteredwe? Nanga atati adzavoteredwe angadzabweretse kusintha? Chifukwatu nde kuti adzakhala akaimabe ndi Kongeresi ayi mungondilolabe ndiifotokoze nkhaniyi bwinobwino kuti kodi no amenewa a Dr Nkhalamba akuti bwanji? Chabwino ma guy tili ndi munthu ameneyi amene tikunena kuti no ndi Dr McBride Nkhalamba. Ameneyutu zikumveka kuti no iyeyu ngwa kongelesi ndipo no anthu a kongelesi akufuna iye atadzaima ngati president pa chisankho cha mu 2030 ndipo no I think adzabwera nthawi imeneyoyo malinga ndi mmene akupangila anthu a kongelesiko eti yeah. Nde iyeyu anabwera dzulo malinga ndi kuti linali tsiku limene timakumbukira a Malitiri, anthu amene anafera dziko lino kumenyera ufulu dziko lino ndipo anaphedwa, anthu amenewowo apezeka zonena kuti amakumbukiridwa dzulo pa 3 Marichi ndipono a Dr McBride Nkhalamba amenewa anabwera kuyankhulapo kunena kuti dziko linoli pamene tikukumbukira zonena kuti no iyayi anthu ena ake amalitiri anamenyera chani maufulu dziko lino chani tikuyenera kudziwa zonena kuti dziko lino likulepherabe kukwanitsa masomphenya a anthu amenewawa chifukwa anthuwa ana- anali ndi masomphenya oti no akufuna dziko litakhala ndithu muufulu anthu atakhala ndi moyo wabwino komano masomphenya amenewo sakukwaniritsidwa Ndipotu ngati sakukwaniritsidwa, ndi chifukwa cha anthu andale ndi amene akulepheretsa kuti masomphenya amenewo akwaniritsidwe. Of course ndi zoona ana Chakweraso anaonjezera kuti masomphenya amenewo asakwanitsidwe fake ufulu umayenera uzibweraso ndikuti anthuwa azikhala atakhuta koma ana Chakwera anatimvetsa kuning'ina kwambiri kuti no anthu ama timalephera kudya Timalephera kupezeka ndi chakudya timakachigula modula komaso ndekuti mukuziwa kale mmene zimayendera muja ngakhaleso maufulu oti no anthu ena amakhapa anazikwanje anza a chakwera amangoyang'anira zimenezo inde ndi ndale kumene nanga a dpp of course nawoso ngati anadzachotsedwa mwina ulendo uja zina ndi zina amalepheraso koma anyways they are back i think abwerera bho kwambiri ma guy a dpp let's be honest nanga sitikukhala ndi chakudyacho nanga chikupezekatu kwambiri chakudya tu ndi chimene chimafunikira tu nde iwowa akuti bwanji a nkhalamba ankhalamba tunde akunena kuti e, nkhani ndi zonena kuti no pamene timakumbukirabe tikuwakumbukira anthu amenewawa amene anamenyera ndi kuti maufulu amenewa amalirira amenewawa ndi zoti tu tikuyenera kudziwa zoti no amalawi tikhale pasi ndipo tikuyenera tizizimenyabe pamtimapa ndikuona kuti no kodi tsogolo lathu likupita kuti no kodi apapa tikuyenda bwinobwino eh nanga masomphenya amenewawa mukuti no angadzakwaniritsidwe masomphenya a anthu amenewa Pofunika zonena kuti pakhale mgwirizano pakati pa chani, pa amalawi tonsefe posatengera zonena kuti awawa nda mtundu wotere, akuti awa nda alomwe, awa nda achewa, atumbuka, kaya nda atonga, ankhonde, kaya nda andani, kaya tonse ndithu eh, kaya nda angoni, tonse tipezeke zonena kuti tizipitirira zinthu limodzi mogwirizana Posatengera kuti no tikusiyana ku zinthu zimenezi kaya ndi zipembezo awa asilamu kaya akhrisitu iyayi tisamaone zimenezo tidzionana no ngati a Malawi unity one Malawi tu nkhani zake ndi zimenezo ndi zimene iwowa akunena ndithudi anyways ali ndi mfundo zabwino andale ndi amene amasokoneza kwambiri dzikoli mm. andale amasokoneza kwambiri kwambiri kwambiri umbava kulephera kuyendetsa bwino dziko kuponderera ponderera katangale ndi zina zotero kudzikonda enanso kumayang'ana mtundu wawo kapena zinthu ngati zimenezozo ndi zoona zimakhala zikumatani zikumachitika kuti ino ni nthawi yathu achewa tsopano tidyerere a Chakwera atawina nthawi imene Eeh ino ndi nthawi yathu no tsopano alomwe tidyelele mwaiona nanga atumbuka muwasiya kuti nangano angoni muwasiya kutino nangano ndekutino ajeje angu amati ankhonde muwasiya kutino kaya ndi aja ajeni a a kuNsanje anzathu akuNsanje awa eeh muwasiya kutino amene aja mm nkhani imene ilipo apa ndiyonena kuti ndizoonadi Nkhani izizi nde zimakonda kuchitika andale ndi amene amasokoneza dziko lathuli ee tikakhala taika andale ofoila nde zimango crasher kumango crasher kumango crasher good example nde ndimene taiona last 5 years kuyamba mu chaka cha 2025 2020 2020 kuzafika 2025 mu ulamuliro wa mcp A Chakwera munaona mmene zinakhalira. Namva kuwinya kwambiri chifukwa cha anthu andale. Mmene ndalama zimasokonekera. Mukamamva zima billion zimene amaka makosana amenewo amasokoneza kumaba, chani. Andale. Ndalama zimene zimayenera zithandize dziko kutukula dziko koma dziko limangolowera lowera pansi. Tibwerere even mu 20 kaya 2013 14 Time imene ija amayi Banda akulamulira chinachitika ndi cha cash gate amwene ndalama kusokonekera zimatheka bwanji ndalama kuti no zituluke ku reserve bank kaya ndi kuti kuti? Masaka ndi masaka azipita ku chani? Andale mukaona kuti zimakhudza penapake muona zinthu ngati zonse zimu zoona andale kubwera ngakhalenso mulamuliro wa dpp takumbukirani kunena kuti no kunkayenda anyamatatu aja ma cadet ndi zikwanjetu nthawi imeneja cha mu 2017 18 19 ankayenda ndi zikwanje let's be honest zithuzi zilipo basi kukwera ndithu magalimoto penanso kukwera galimoto za polisiso chani eh ife ife anyamula zipaka blue anyamula zikwanje eh ife tikhapana chani chani tikukhapani chani ife ana chani a dad chani ana a dad cha- Izi zokhazokha ndale zokhazokha zimene andale kusokoneza mtendere wa mudziko hmm azikwanje omwewa awa chaposachedwa pompa ndimaulutsa I think 2 days ago ndimaulutsa nkhani yonena kuti no anyamata enaso avulazidwa ku Lilongwe uku ndi anyamata azikwanje omwe aja go and ask them ayi ayi iwe umakapereka mauthenga ku dpp iweyo ee chani chani ife ife akuti azitimanga ife kuti ndife amene timanyamula zikwanje nde tikumenyani tikumenya mpaka nkutulutsana magazi eh? muwamve iwowo nde kuti omenyawo akuima nde kuti ndi kampu ya mcp nkhani zake ziti za ndale dziko lingapite patsogolo bwanji choncho zimene akuyankhula awatu ndi zoonatu koma panopa Let's be honest, tili ndi mtsogoleri wabwino, Peter Mutharika. Mukupeza kuti akuchita ziganizo malinga ndikuti alinso ndi experience. Analamulirapo nkuona kuti oh izi ndinachita bwino izi sindinachite bwino. Nde akuchita bwinotu panopatu. Ndi pati pamene munganene kuti Mutharika akumanyula? Hmm? Olo pakalakwikatu ngati pali polakwikatu akulakwitsatu ndi anthutu. Ndi anthu amene akugwira nawo ntchito. Komanso ndi oti akumathamanganso kukonza. zomwe ndi zabwino tidziyamika eti tikakhalanso ndi atsogoleri abwino nde nkhanizo ndi zoona andaledi amasokoneza nawo tizilowa even kaya ndi ku ma mp amene kusokoneza sokoneza zinthu zosayenda olo ndi pang'ono pomwe now uyuyu muziwe zonena kuti ndi munthu amene angazabwere ngati no presidential candidate wa chipani cha mcp kutsogolo kunoku izizi sizima zimakhala ngati mphekesera chonchi koma muziwe zoti zimazabwera. Kodi iyeyo akufuna azapangire chani dziko lino? Kodi ali ndi chance yoti angazawine? Chifukwatu anthu amamutenga kuti ndi munthu wanzeru kwambiri. Nde ngati ali munthu wanzeru kwambiri akayimatu ndi Kongeresitu mukuti adzaitsuka Kongeresi zofoira zake zija nkupangitsa kuti mwina mwake ikawine? Tizaonatu nthawi imeneyoyo komano aah wabwera ndi mfundo zabwino zimenezi. Eeh mangofunika kusamala mfundo zabwinozo muziima nazonso pa malo abwino fo pali kukhala ndi mfundo zabwino nde ukuima malo ngati ukuima malo olakwika anthutu samaonanso zimenezo nde anyways awotu ndi maganizo anga chabe komano mfundo izo zinali zabwino A- akamayankhula choncho uyuyu Pamene wayamba kuyankhula chonchimo, chifukwa sitimakonda kumuva akuyankhula yankhula, koma wayamba kuyankhula chonchimu, nkhulupira zoti ameneyi akubweladi. Nde ngati wayamba kuyankhula choncho, muziwe zoti Chakwelatu pamenepa nde kuti akunjenjemela mkatimu kuti apa nde kwa, ndatha ine ndatha basi. Mwati a Chakwela, mufunanso mulamulilenso dzikoli, mukufuna mupangenso chaninso mukatelo? Mukufuna mutenge mpando wa president mu 2030? Kuti muzapange chani inuyo? Ndi chiyani chimene simunapange? Fa mpata munali nawo ndichani chimene mwalephera kupanga kuti mukufuna muzapangeso 2030 anyways nkhani yake ndimeneyo nde tiona zambiribe uh, always subscribe to Justin Tech Malawi kuti nkhani zimenezizi zikhale zikumakufikani because ngati atadzatisungire moyo nthawi imeneyoyo tizakhalanso ndekuti tikukupasansoni ma information ma update nthawi imeneyo ikazafika chamu 2030 mo akuti